ụbọchị ọbụla ụnụ gara dọnye mmanya n'isi nwaanyị lụọ ya lụkpute ya n'ezinụlọ dịka nwunye ụbọchị ahụ ka o soro bụrụ otu onye n'ime ndị ezinụlọ ụnụ nwere ụnụ akpapụzila ya n'akụkụ ntị ya dịkwa na onye ọbụla ụlọ ya na-agba ọkụ a na-achụkwanụ oke maka na agaghị ahapụ isi kwawara otele ajụ nneka ka di bịara lụrụ a bịara lụrụ ya oge ọ ka na-etolite agbọghọbịa ọ na-abụ o nwee ihe a ga-eme n'ezinụlọ akpapụga ya n'akụkụ akpọkputecha ndị ọzọ gbachaa izu Nneka agaghị anọ ya di ya agaghị ekwekwanụ kọọrọ ya naanị ihe ọjọọ Nneka na-eme ka a na-echeta anaghị ekwute nke ọma o mere ọ bụ na ọ naghị eme ihe ọma n'ime ụlọ anya elekwasịra ya bụ ka a hụ ụzọ o si wee sọ ngọngọ ọ sọhaa ngọngọ ha ewerezie ya maa ya ikpe ihe a na-achụ otu afọ di Nneka hapụrụ ya gawa ebe ọ nọ maka na ọ bụ ahịa ka ọ na-azụ Nneka na nne di ya na nna di ya bụ ihe nọ n'ụlọ maka a sị ka ọ mara ebe ihe dịgasị ka o leruo anya n'ezinụlọ ka di ya ghọtata onwe ya maka aka esibechaghị ya ike etu a ka nne di nneka si wee ledo nneka anya o mee n'elu njọ o mee n'ala njọ mana nwata na-agbalịkwa ike ya o wee ruo na disemba di nneka abatara ụlọ maka na nneka katụ di ya ogologo obere ha abụọ esoro na-aga n'awara ụzọ nne di ya nọrọ na windo na-ele ha erute nneka ahụ alịla ọla udude kochiri ụzọ ọ bịa were aka ya kotuo udude ahụ ọ ghara iko di ya n'ihu mana nne di nneka aghọtahiele ya ihe o mere ebe a anya ka o ledara di ya kama ọ ga-akpọkwana nwata jụọ ya ihe o mere ọ hapụ ya mesịa kpọọ di ya na nzuzo gwa ya na nwata a na-eleda gị anya na lele ihe o mere oge a gị na ya so ị hụkwara na ihe na-alụ ya na gị ahaghị ahaghị obi di nneka agbarụọ ọ jụkwana nneka ihe dị otu ahụ o jiri ya na-ebuso nneka iro nneka na-ajụ ya gịnị na-esezi onye mụ na ya jiri obi ọcha bata kezi ihe mere okwu atụpụrụ nneka ọnụ o mechaa nke ụbọchị ahụ manye moto pụọ Nneka nọrọzie n'ọtụcha ebe ọ bụ na onye o ji maka ya bịa ije di sokwu akpọ ya asị ọ na-emerezi onwe ya ihe etu o si wee dị di ya bụ onye na-ekwere na ihe nne ya kwuru bụ eziokwu ọ naghị eti anya na mmiri were ụkwụ chọọ ihe dara mmiri arịrị a na-eri Nneka Nneka bụ nwaanyị na-eke isi tupu ọ ga-emecha ihe dị n'ime ụlọ wee gawa n'ebe ọ na-eke isi ehihie agbaala mana ihe niile ọ na-eme nweghị nke a na-asị ya na ọ na-agbalị kama ihe a na-asị bụ ọ naghị ebete ihe aka n'ime ụlọ ọ bụ ọrụ ya ka ọ ma a kọọrọ di ya di ya egejuo ntị o were ya na-emegide nwunye ya sị nwunye ya kwụsị ọrụ nwunye ya wetuo obi n'umeala kọọrọ ya mkpa ọ dị ọ bụrụ na ya kwụsị ọrụ na ọ ga-enye nsogbu n'ime ụlọ maka na o so enye aka na nri a na-eri ụbọchị ọbụla di Nneka kpọrọ nne ya n'ekwentị ọ jụọ ese Nneka ma a sị na Nneka mere nke a a sị na o mere nke ọzọ sem sem sem wee ruo otu ụbọchị Nneka gaa n'ọdụ ahịa ya obere ego ọ kpachatara n'isi were ya gọrọ ihe e ji esi ofe maka na ihe a ga-eri ụbọchị ahụ adịghị ọ bata sikọrọ obere ofe tinyere onye ọbụla nri onye ọbụla erie o ruo ka a lakpusiri ụra nne di ya gaa n'usekwu were mmiri gbanye n'ite ofe chi abọọla nneka gawa isekwasị nri wee lezie ya ọ bụrụ na agbanyena mmiri n'ite ọ gaa jụọ nne di ya nne di ya sị na nyanwa bụ ihe gbara ya na ejighị akpata atụfu abụ ọgaranya na orichaa n'ọnụ ọ bụghị esi ofe taa o rukwa echi esi ofe richapụ nneka ebulipo nke a kọzie wee daa n'etiti ha abụọ ụdị nke a na-akọ n'ụtụtụ ahụ ndị agbata obi agbakọọ na-eji ha abụọ eji nne di nneka ewere ọsọ banye n'ime ụlọ wee buru akpa akwa nneka buputere iro sị ya laa a na-eji hụo ha emesịa kpọọ di ya n'ekwentị nneka hapụ akpa akwa ahụ n'iro ka di ya batara akọrọ ya ka ihe si wee dị sị ya na nne ya sị nwunye ya laa kee ihe o kwuru di nneka sị na nne ya nwere right ịchụ nwunye ya a sị ya na nwaanyị a na-achụkwa nwaanyị na be di ọ sị na nne ya sị a lụ nneka ọ sị ya ya laa nya laa etu a ka e si wee zie ụmụnne nneka ozi a bịa kpọrọ nneka abalị abụọ e wechighatara ha ego akụ nneka ahụ di lụgha di hụrụ ya n'anya ma ụkwụ ọ zọdọrọ n'ala ị hụzie nneka nneka abụrụ mmadụ nneka apụta n'oyiyi mmadụ di ya nke ochie emecha lụgha nwaanyị a sị nwaanyị ọ lụrụ soro nọrọ n'ụlọ ka ya na nne di ya nọrọ ọ jụ sị na ọ bụ nne di ya ka a lụrụ nwaanyị na ya so di ya pụ nke taa nke echi di ya manye na moto soro manye na moto aga ebe ahụ na-egodo ya ụbọchị niile bụ nkọ onye a lụlụ onye fashọn akwa ọbụla ọhụrụ pụtara ọhụrụ ma ọ bụ ihe ụkwụ ma ọ bụ wivon ọ ga-ahụrịrị na o buru ụzọ yie ya ekwentị pụta ọhụrụ ọ gbanwee nke o jibu o wee bụrụ otu a ka ha si wee kpa nkụ ahụhụ ọ bụ ha nwa jiri aka ha kpa nkụ ahụ na-akwụ anwụrụ gee m ntị nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ onye ọ bụla a lụrụ n'ezinụlọ soro bụrụ otu onye n'ime ezinụlọ gị agụpụkwana ya agụpụ ihe e mere nwa ogwugwu si mere ya nwa anọsike maka e mee nwaanyị ihe e mere ibe ya obi adị ya mma emezila ya ka onye mba ọzọ nwoke kwesịrị inwe amamihe na ọgụgụ isi e ji achịkọta ezinụlọ adụnyere n'otu akụkụ ihe a kọọrọ gị i gere mụta ka e si ekpe ikpe ziri ezi n'ezinụlọ gị ejile na ị hụrụ onye a n'anya wee na-akpagbu onye nke a ka ị ghara ịnọ n'ebe ị na-achọ uru yọrọ nnekwu apụ ọsọ i kwukwaa okwu kwụrụ n'okwu i kwuru maka na ekwu emeghị bụ ụjọ ekwu ọzọ eme ọzọ abụkwa ihe nwoke ji ebi n'ụlọ ntị adịkwa ya gazie